chimodzi Yes. amen Amen. pali zinthu zochepa zokha zimene tifuna tigawane tsiku la lero Ah, ndipo mutu wake wa zimene tifuna tigawane tsiku la lero ndi onena kuti kupembedzera komanso opembedzera ameni Amen. kupembedzera komanso otani opembedzera chifukwa Nthawi zambiri mukaona Baibulo, or mukawerenga Baibulo, anthu amene Mulungu amagwiritsa ntchito kwambiri ndi anthu amene amapembedzera anthu ena. Yes. Nde tifuna tigawane malemba angapo ndifotokozera komanso tiphunzire zinthu zambiri kuchokera mmenemo. Aleluya.
Amen.
Ameni.
Amen.
Mhm. Tiyamba 1 Timoteyo chapter 2 Vesi 1 mpaka na 4, Paulo akumuuza Timoteyo kuti, Ndidandaulira tsono poyamba kuti achitike mapembedzero, mapemphero ndi a, okay, Ndidandaulira tsono poyamba kuti achitike mapemphe, mapemphero, mapembedzero, mayamiko chifukwa cha anthu onse. Ameni. Akuti usanayambe kupemphera zinthu zinazi, choyambirira upempherere kaye anthu onse. Akuti chifukwa cha mafumu ndi onse akuchita ulamuliro, kuti moyo mwanu, olo kuti mmoyo mwathu tikhale odika mtima ndi achete kulemekeza Mulungu ndi kulemekeza nonse, pakuti ichi n'chokoma ndi cholandirika pamaso pa Mulungu Mpulumutsi wathu, amene afuna anthu onse apulumuke. afike pozindikira choonadi. Ndiye Paulo amatha amafuna kumuonesa Paulo kunena kuti amene amana amafuna amon amuonesa Timoteyo kunena kuti even utumiki chinthu choyambirira ku utumiki sikuima nkulalikira iyayi. Chinthu choyambirira ndi kupemphera. Ndiye kuti chimene ukuyenera kupanga iwe ndi kupempherera anthu onse. chifukwa pamene ukupempherera anthu kapena pamene uli intercessor pali china chake chimene chimachitika moyo mwako chimene ndikuonetsani pompano mulungu amakuika chizindikiro there's a mark imene mulungu amakuika nchifukwa chake chis- chiso judgment kapena chionongeko chikamabwera kudera chionongeko chikamabwera ku dziko iwe sichimakupeza nawo amva ndi anthu awiri Ah, chiwonongeko chikamabwera kudera kapena kuziko sichimakutani sichimakupeza nawo chifukwa iwe ndi intercessor kodi intercessor ndi ndani intercessor ndi munthu amene amayima pa gapu pakati pa mulungu ndi mu- ndi anthu zonyasa zimene anthu azi akupanga kumapita kumangouza ambuye chonde athandizeni anthu awo Yes. tikapita ku buku la ezekiel chapter 9 ah Yes. tikumve ezekiel chapter 9 asegula ndani ezekiel chapter 9 Ezekiel chapter 9, mhm chapter verse verse 1

Ndikudandaula chifukwa cha zochitika za m'mudzi mumu. Chichewa cha lero chinati, akuti ndipo anamuuza kuti, Pita mu mzinda wonse wa Yerusalemu ndi kuika chizindikiro pamphumi pa anthu amene akumva chisoni ndi kulira chifukwa cha zinthu zonse zonyansa zimene zikuchitika mumzinda muno. Anthu onse amene akupembedzera mzinda muno, amene akulira chifukwa cha mzinda muno, upite ukaike mark. ukayike chizindikiro ndiye tapitirani munsi momwe abusa ndisanafotokoze zambiri lero tapitirani munsi momwe Ah, verse number Five. five.
mhm nati kwa enawo mm ndikumva ine mm pitani pakati pa mudzi kumsata iye mm ndi kukantha mhm maso anu asalekerere musachite chifundo mm Iphanitu nkhalamba, mnyamata, ndi anamwali, makanda, ndi akazi, koma musayandikire munthu aliyense amene ali nacho chizindikiro inu. Wina ense amene apembedzerayo musamutani? Musamugunde. Nchifukwa chake kukabwera nthenda zina mudabwa wina ense zamgunda koma opemphera sizinagunde nawo. Chifukwa ife timakhala tikuima pa gap.

akunena kuti ndipo muyambe Mhm, pamalo anga opatulika mhm. pamenepo anayamba ndi akuluwo anali pa khomo pa nyumba ati muyambe mukachisitu eh. ati kupha kumene kuku ah, m- mayi mundimve koma mm. ati kupha kumene uku musayambire kunja yayi muyambire mkati. muyambire mkachisi yes. kunena zoti mulungu amayembekezeranso kunena kuti mkachisi mu- ndimene muzituluka anthu amene azipembedzera muzituluka anthu amene azipembedzera zokhuza na anthu ena kunena kuti mukapita mkachisi mukapeza anthu ena amene samapembedzeramo mkati mmene momo akuti muyambire kuononga mkati nthawi zonse chi judgment ya mulungu kapena ah, mulungu akafuna kuja- kuyamba judgment yake amayambira mnyumba mwake ndikumapita bwino kunja nchifukwa chake ifeyo tikakhala kuti timapembedzera chonchi Pali zinthu zina zimene sizingatichitikire m'moyo mwathu. Ndiye cha mu Ezekiel tamaona ana- anayamba ku- kuononga kuyambira a- ati mukayambe kuononga okalamba akulu kaya ana kaya ndani koma kupatulapo anthu amene ali ndi chani zizindikiro. Haleluya. Amen. Ndiye um, ndipite ku vesi yathu yomaliza ya tsiku la lero imene ndinakonza kuti inu ndine tigawane yokhuzana ndife anthu opembezera ameni Ameni. genesis chapter 18 verse 20 lero ndabwera ndi mavesi ambiri verse 32 ndi imeneyi koma ndi yayitali ndithu ndifuna ndikuonesereni mtima wakupembezera ameni Ameni. mtima wakupembezera sumaona kuti anthu amene munthu amene ndikumpemphera kuti ndiwapemphera anthu manambala angati Yeah. Genesis chapter 18 kuyambira verse 20 mpaka na 32 akuti ndipo Yehova anati kwa Abrahamu kulira kwa gomo kwa kulirira Gomora kwakukulu ndipo ntchito tchimo lawo lafika poyipa kwambiri. Choncho ndikuti ndipiteko ndikaone ngati zimene achita zilidi zoyipa monga mmene madandauliro andipezera ine. Ngati sizili choncho, ndikadziwa. Vesi 22, Anthu aja anatembenuka n'kumapita kulowa ku Sodomu. Koma Abrahamu anali chiyimirire pamaso pa Yehova.

mukafananitse olungama ndi oipa? Kodi Woweruza wa dziko lapansi n'kulephera kuchita chilungamo? Ndiye Abrahamu akupemphera kwa Mulungu. Akuti nanga mudzi umene mukapezamo anthu abwino ndi oipa, kodi ndiye mukakawononga onsewo? Simungasiye mzindawo chifukwa cha anthu abwino okhawo? Ndiye Yehova mumve. Yehova anati,

ndiye mukapita m'munsimo mpaka na abrahamu anafunsa kuti nanga mutapezamo munthu mmodzi mmodzi yekha mungatani mzindawu ndizausiya chifukwa cha munthu mmodzi oh yes kazoti mulungu ma intercessor sakufuna ndi gulu iyayi akufuna munthu mmodzi ah ndiye ndinuyo akupezani oh yes nenani emeni amen ndiye chifukwa mukupemphera za anthu ena papo ndoti ati othirira nayenso amathiridwa ukamapemphera za anthu ena mulungu amayamba kuyankha kaye iweyo ndipake ndayambira vesi amene akuti akuti choyambirira abale mapembezo mapembezero opempherera anthu ena usanayambe za iweyo chifukwa chani ukapemphera za anthu ena mulungu amakhala akuyang'ana za iweyo Yes. chifukwa ndikuuzeni ma intercessor ndi anthu amene samazikonda Yes. ndi anthu amene kuzikonda amakuchosa Mm. ndaonapo anthu kangozo tate ndipemphereni anthu kuti apulumutsidwe mapemphero awo koma tate ndipemphereni kuti ambuye atidalitse chaka chino ambuye tikupemphera mutidalitse chaka chino koma tipemphere za anthu zosamveka ya koma pempherani kuti banja lanu liyende bwino ambuye ndikulengeza mu dzina la yesu khristu chiwanda chilichonse chikusamuka tapempherani zokhudzana ndi anthu ena kaye jeremiah bible limakamba zokhuza jeremiah ndimalizire kumeneko akuti jeremiah he was a crying prophet ati ndi prophet amene amalira nde amamfanizanso ndi yesu khristu akuti yesu khristu moyo wake padziko lapansi pano ku hebrew kumeneko akuti ankapemphera ndi misonzi ankapempherera ndani kupempherera anthu ndipo case inayake yesu khristu anaona anthu ati anayang'ana nde anadzayankhula mawu kwa ophunzira ake akuti taonani anthu akuyenda ngati nkhosa zopanda m'busa akuti koma pempherani kuti mulungu, atum, a, a, mulungu atumize a, antchito ake chifukwa antchito ndi ochepa koma koma ntchitoyi ndi yotani ndi yambiri solution yake mutani intercede ameni Amen. mukawerenganso buku la machitidwe atumwi azakuuzani zoti pamene paulo anagwidwa eh, ku machitidwe atumwi chapter, chapter 12 ah, peter I mean, peter atagwidwa atagwidwa mndende akuti ah, gulu lonse la anthu amene anaophunzira anakambirana kuti "Eh, apa pazavuta chimene tingapange tiyeni tiyambeni kupanga ma intercession usiku onse tizikumana kupemphera peter ndipakenso kuwapemphera azibusa athu n'kofunika ameni chifukwa anthu ambiri amaganiza ngati azibusafe nde timakhala ndi chikhulupiriro kuti zoyipa sizingatichitikire amva ndi anthu atatu Ah, ndio mimi amva nonsenu angati amva anthu atatu kuphatikiza abusa ameni eh akuti chechi chinasonkhana ndikupemphera peter amene ana anachotsedwa m'mavuto mmadziwa ati mngelo wa mulungu anabwera komweko ndikuzamutulutsa iye amaona ngati akulota kutuluka naye mpaka na panja mpaka na pageti inali kumpera kumazinga ndatulukadi Kenako anafika kwa ophunzira kaja kugogoda. Nawonso sankadziwa chachitika n'chani. Kamwana ka kanatuluka. Ah, kangatitu ndi Peter. Anathamanga kukauza. Peter ujatu wabwera panja apa. Petro ujatu wabwera panja apa. Ati sizingatheke iwe ukulota iwe ukulota maloto iwe. Ndikukuuzani tabwerani muzaone. Ayi sizingatheke. Anamvanso kugogoda kwina. Anthu aja ananyamuka kupita kukamuona pezoti ndi Peter uja. Chifukwa cha mapemphero awo. Pali zinthu zina kuti ziyende mpingo ufunika kupemphera. Mpingo sungayende opanda kupemphera. Sungayende opanda intercession. Ngakhale kira sunake ndikunena kuti chimene chimamanga mpingo chimene chimamanga anthu. ndi- Osati kukaphikira mpunga. Hallelujah. nde ndaphunzitsa zinthu zingapo ndithu ndamaliza koma kwambiri ndikufuna ndiyankhule ichi Tiyeni tionetsetse kunena kuti tiku- ngati ife Akhristu tikupemphereranso anthu ena, chifukwa umenewu ndi udindo wathu. Sangabwere anthu osakhulupirira nkumadzapempherera anthu. Ndi udindo wa ndani? Wa ife. Pamene tikupemphera chonchi, mpingo wa Mulungu umakhala ukumangika. Mpingo wa Mulungu umakhala ukudziyeretsa okha. Yes. A- abusa abusa anthu apatseni yankho mpingo wa mulungu timautchula kuti ndi self cleansing umaziyeresa okha Mm. ndi okha umene umachosa zinthu zonyasa Yes. Masefa. umasefa okha zabwino zimasalira pati

Ah, ndi zomwe zili zofunika nde tiyeni tipitilizeni kupemphera tisasiye kupemphera tikupempherabe even mkwatulo ukamazachitika mulungu azatenga anthu amene amapemphera anthu amene amapemphera anthu ena mulungu azatenga anthu amenewo anthu amene mtima wawo uli pa anthu ena kuti anthu akamati tikupemphera samaziwa tikutani ndimakhala tikuwapemphera anthu enawo Mm? ndiye mkwatulo kubwerera kuti za judgment takambirana kale Baibulo- baibulo linafotokozanso peter anafotokoza kuti ati mulungu ali njira yake imene amapulumutsira anthu ake akuti choncho muyenera kukhala atcheru komanso nthawi zonse kukhala anthu otani opemphera cholinga kuti chi- chi- chiweruzo chikamazabwera chizakupezeni muli m'maso